mukhale popo musachoke mumve madandaulo ndi mfundo zomwe akudandaula amalawi inu mukutipo bwanji tangokhalani pompa ife alahiri ktv timakupatsirani nkhani zomwe zikuchitika dziko lathu lino la malawi timabweretsa madandaulo a amalawi timabweretsa chiganizo cha malawi timabweretsa zomwe akufuna amalawi alahiri ktv kwathu kuyanjanitsa kutenga maganizo a malawi kukasiya ku boma kapena kuwapasa azipani zosiyanasiyana siife a udf, dpp, udf kapena Malawi congress party. Inu inu makobidi ndi awo koma tikulankhula kuti mu boma sitikulowetsanso nkhalamba 2025 malamulo agwira ntchito. agwira ntchito malamulo nkhalamba ndi yanu ndalama ndi zake osati ndalamanso ndi za inuyonso ayi ndalama ndi zake nkhalambayo koma malamulo alankhula kuti nkhalamba singatengenso boma. Malamulo akowo ukapanga kunyumba kwako ndi zako chakwera malamulo anuwo ukapanga iweyo chakwera chimwendo banda moses kunkuyu. Kaya kuli achina Mkaka kumeneko mukapanga malamulo anu. Agogo munthu angawapase udindo woti akhale mfumu? Agogo oti akalamba akalambitsitsa munthu angawapase udindo kuti inuyo mukhala mfumu? ndi zothamangatu chifukwa ufumu umafunika kuyendayenda kupita uku kupita uku kupita uku kupita uku ndi, ndi dzi, dzi, analankhula kuti nkhunzi ndi kumathole ndi, ndiye achinyamatawo amene akubwera po- ak- abwera achinyamatawo mwaona ndi agogo sungawapase udindo wina uliwonse kaya kaya mutchalitchi agogo sangawapase udindo waukulu kuti iwo azithama sangathamange ka inu, inu anthu inu amalawi inu bwanji kodi mwene simukudziwa inu agogo ana a- angatenge ufumu inu mulipo? Ngati anthu awaloza kuti inu mukhala mfumu ati iyayi ayi ineyo ndakalamba sindingakwanitse tatengani mdzukulu wanga uyu. Apa zindichisoni apapa nde ndilankhulepo ziwiri zitatu. Pali mau ena amene akumalankhulidwa mosaopa Mulungu amene akunena kuti iyayi amalawi ulesi mudzilima. Kulankhula kumene kujaku ndikusaganizira nkusaopa Mulungu. Kodi zaka zonsezi mmadyetsa ndinu? Anthuwo ngati panopa apita kukapulula udzu wakutchire kumakapulula udzu kuti a- apange chakudya kumati akupanga zimenezi afuna ononge dzina la munthu chingamusangalatse munthu ndi chani adzipita kutchire kumakapulula zimaudzu anthu akufa ndi njala zimene anthu sakudziwa age bill imene ikubwera age, age limit imene ifuna ikaponyedwe zikugwirizana bwanji ndi zosowa za malawi zikugwirizana bwanji inetu ndiye maganizo anga age bill age limit kungoti yakhazikika ndidzakhala mmodzi othandizira kunena kuti chigawo chakumwera ikhale dziko palokha finish chifukwa iyoyo ndi ndi nkhondo imeneyo sono yogawa zigawo imeneyi tsopano chifukwa ndi nkhondo yogawa zigawo akumpoto adzipanga zawo chigawo chapakati adzipanganso zawo tione ngati anthu akumwerako sangalime tione ngati anthu akumwerako anga mafenichala Chifukwa pena anthu ena amalankhula kukhala ngati kapena amagona limodzi ndi Mulungu kumwambako, amatumwa ndi iwowo kuti basi iyayi ndakutumani ine Mulungu pitani kapangeni zakuti. Enawo nkhani zoti mwina mwake Mulungu sakuwadziwa. Nkhalamba yomweyo kuli bwino ilamulire chabwino kumwera. Zikhale choncho. Nkhalambayo ilamulire kumwera, anyamatawo aseda, ometa m'mbali, eya, a ndevu zawaiti alamulire pano pa chigawo chapakati. Zikhale choncho. Tiyeni ti, tizilankhula subject imeneyi. I think mwina mwake zikhoza kuthandiza kwambiri. Akamayenera kupat, kuzisiyanitsa zinthu. Nkhondo ya ndale, ngati akumenyana ndi dpp, amenyane ndi dpp ngati ndale. koma osati kumenyana ndi dpp aphatikize ndi chigawo pamenepopo ndi pamene akulakwitsa pamenepopo ndi pamene akulakwitsa chifukwa kulanga chigawo chonse chakumwera pa dzina la dpp pamene si tonse amene tili akumwera amene tili a dpp ayi si tonse amene tili kumwera amene tili a udf ayi a- anduna anduna a jese kabwira nthawi ina yake anali pa interview analankhula mawu amene ndinachita kuti moti nkhani zimene ndikulankhulazi olo iwo eni akewo akhozanso kuvomereza atawafunsa kunena kuti fetereza mukugawa kwambiri chigawo cha pakati adalankhula mawu kunena kuti e chifukwa mmalawi muno Dera limene limalimidwa kwambiri ndi chigawo chapakati. Mwaona pamenepo? M'Malawi muno dera limene limalimidwa kwambiri ndi chigawo chapakati. Koma tikayang'ana m'Malawi munomo dera limene kuli mbewu zina zimene ngakhale chigawo chapakati kulibe ndi kum- ndi kumwera komweko. Kumwera kumalimidwa mbewu zambiri zimene chigawo chapakati kunoko kulibe. Chabwino, osawonjezera mphamvu bwanji ku mbali zinazo? Lerolino chigawo cha Kummwera chasanduka chitonzo. Mmunda mukamawoneka mofiira muli pyu, akuti, Ndi a dpp amenewo. Penapake. Zumatipweteka. Zikumatipweteka. Ndiye ine nchifukwa chake ine maganizo anga ineyo ndipo sindikusintha maganizo anga ndi omwewo ngati izizi za age bill izi za age limit zikalowa ndi pamene tikudziwikiratu tsono kuti o nkhondo ili apapa ndi nkhondo ya anthu akumwera ndi chigawo chapakati ikalowenso bilu ina tidulirane malire chifukwa chigawo chapakati chili nazo china chonse chimodzimodzi kumwera masukulu chani chani zilipo magesi chigawo chapakati nkali nawo kalibe izo zawo akumwera kuli bwino apange zawo akhale asankhe president wawo amene akhoza kuwathandiza amene akhoza kuwatsogolera kuti dera la kum- ku- ku chigawo chakumwera anthu asafike pa nji- pa- pa- pamafika pano kuti ayi akudya chitedze nchifukwa chani chigawo chapakati sidamvepo zoti anthu akudya chitedze akamanena kuti anthu akumwera salima eye ndi aulesi nzaka zonse amadyetsa ndiwowo amadyetsa ndiwo chabwino iwowo pano pali pan- pa mpando ali pa utsogoleri sadayang'ane kuti kodi chigawo chakumwera chabwino salima kodi amasavaiva bwanji sadaikireko mtima bwanji kumbali imeneyo yoti anthu akumwera achite survive chikhale chitonzo lero lino kunena kuti akumwera salima akhaule akumwera salima it pains us zimatipweteka Zimatipweteka anthu amene akuzunzika aja ndi abale athu ndi makolo athu ndi azichemwali athu iwowo sakumvapo china chilichonse sakukhudzidwapo china chilichonse lets share the country tiidule akumwera tipange zathu akumwera apange zawo apakati akatanena kuti akumwera apite kwawo tiyitanitsa abale onse abwerere no problem nawonso apakati achokeko kumwera uko adzibwerera pakati adzikalima ndi zinthu zopweteka kwambiri olo history ya limbe leaf kodi limbe leaf li company ya limbe leaf kodi ku lilongwe kuli limbi ku lilongwe kuli limbe kodi kampani ya fodya kodi fodya chiyambi cha fodya adayambira kuti mesa adayambira komweko chigawo chakumwera komweko nchifukwa chani moyo odzikonda choncho ngati biru imeneyo ipitilire ikati yaphasa Kaya sidzalowa ku parliament tidzailowetsa ifeyo tokha nzika eni akefe tidzalowetsa zimenezozo tidzazipanga zimenezozo tokha enawo poti mwina mwake Mulungu sakuwadziwa nkhalamba yomweyo kuli bwino ilamulire chabwino kumwera zikhale choncho. Nkhalambayo ilamulire kumwera, anyamatawo a Seda, ometa m'mbali, eya, a ndevu za waiti alamulire pano pa chigawo chapakati. Zikhale choncho. Tiyeni ti, tizilankhula subject imeneyi. I think mwina mwake zikhoza kuthandiza kwambiri. Nkhalambayo imirire, ila, ilamulire kumwera. malire pa Chingeni kupita uko basi kunoko anyamata ometa mbali azilamulira.
Amene mwaonera video iyi mukuti bwanji? Maganizo anu ndi otani? Pangani share, like komanso musaiwale